тӏууэ зэгуэчащ. Псом япэу икӏи псом нэхърэ нэхъыщхьэу сыткӏэ зэгуэча жыпӏэмэ, Алыхьым хуэпщӏылӏрэ Алыхьым хуэмыпщӏылӏу, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, гъуэгу захуэм тетрэ гъуэгу пхэнжым тету. Абы теухуауэ диным къыщыгъэлъэгъуащ а гупитӏыр я псэукӏэкӏи, я дуней тетыкӏэкӏи зэрызэмыщхьыр. Уеблэмэ, Алыхьым а гупитӏыр белджылыуэ икӏи зэрыжаӏэу пыплъхьэни пыпхыни щымыӏэу пыупщӏауэ зэхигъэщхьэхукӏащ. Зыр, Алыхьым и партщ, адрейр, шейтӏаным и партщ. Мис абы ехьэлӏауэ Къурӏэным къыщыкӏуэр. Дьявол одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха.

Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие. Нэ зиӏэм илъагъун щхьэкӏэ ар итщ апхуэдэу Къурӏэным. Гу зиӏэм гу лъитэн щхьэкӏэ ар апхуэдэу къыщыгъэлъэгъуащ Къурӏэным. Къэнэжыр ар къыпфӏэӏуэхуу уегупсысынырщ, уегупсысу А партитӏым язым узэрыщыщыр къыбгурыӏуэнырщ, сыту жыпӏэмэ, Алыхьым къигъэлъэгъуакъым а партитӏым нэхърэ нэхъыбэ. Икӏи а партитӏым язым ущымыщу утетыфынукъым мы дунейм, ухуейми, ухуэмейми. Гъащӏэм ар зэрыщынэрылъагъущи, Дунейр зэгуэчащ апхуэдэу. Алыхьым и партрэ шейтӏаным и парту. Дэтхэнэра а партитӏым нэхъыбэр жыпӏэмэ, нэрылъагъущ нэхъыбэр. Шейтӏаным и партырщ. Ауэ гъэщӏэгъуэнкъэ, дэ шейтӏаным и партым дыхэтщ жаӏэу и щхьэ течауэ жаӏэркъым шейтӏаным и партым хэтхэм. Абыхэм ӏэджэ лӏэужьыгъуэу цӏэ дахэхэр зыфӏащыж езыхэм, ауэ ипэжыпӏэкӏэ ахэр псори зыхэтыр зы партщ, Шейтӏаным и партщ. Я псэукӏэ щхьэхуэ яӏэж Шейтӏаным и партым хэтхэм жыпӏэмэ, я псэукӏэ щхьэхуэ яӏэжщ. Абы и закъуэ я программи, я идеологи яӏэжщ. Икӏи къалъытэ а псори нэсри къэсыжауэ сытми ефӏэкӏыу, Уеблэмэ, зы дини щымыӏэу абыхэм япэхъуну. Девгъэплъыт-тӏэ иджы пэжыдэу я псэукӏэр нэхъыфӏу пӏэрэ шейтӏаным и партым хэтхэм? Я псэукӏэм абыхэм фӏащыр, дауи, шейтӏан псэукӏэкъым, атӏэ демократиещ. Абыхэм я гуащӏэри я гъащӏэри зэпхар мы дунейрщ. Нэгъуэщӏ дуней, ахърэт жыхуаӏэр щыӏэу абыхэм я пщӏыхьэпӏэ къыхэхуэххэркъым. Аращи, абыхэм я дежкӏэ псом я щхьэр нобэ я ныбэм кӏуэрщ, пщэдей я ныбэм кӏуэнурщ. Нобэ зэрызагъэтхъэжырщ, пщэдей тхъэжыгъуэ яӏэнущ. Абыхэм я тхъэжыгъуэхэр сыт и лъэныкъуэкӏи ягъэбыдэ, зыми хуэмыкъутэн хуэдэу, икӏи ахэр зэкъуэзыгъуэувэр, лъагъуныгъэшхуэ зэхуаӏэу езыхэр фӏыуэ зэрылъагъуу аракъым. Атӏэ мы дунейр нэхъуеиншэу фӏыуэ зэралъагъурщ. Ахэр демократическэ законхэмкӏэ зэщӏаӏулӏэм и закъуэкъым, атӏэ а демократическэ законхэр Конституцэм деж къыщыщӏэдзауэ, езыхэм я псэукӏэм къызэрыщхьэпэным хуэдэу зэхагъэувэ. Конституцэ фӏащу, закону щыӏэм ящхьэжу ягъэува нэгъунэ зэрахъуэкӏ ягу къыщихьэм деж икӏи езыхэр зэрыхуейм хуэдэу. Адыгэ псалъэжьым зэрыжиӏэщи, Мыщэр игу къыщихьэм щотӏыс жыхуиӏэм хуэдэщ. Ислъам едгъэпщэн ипэ, дауи, гъэбелджылын хуейуэ къыщӏэкӏынщ. Иджырей цивилизацэ ехьэжьам, Западым и цивилизацэ хъужым, псори зытрищӏыхь демократиер зищӏысым. Абыхэм я къэхутэныгъэхэм щӏэныгъэкӏэ ягъэбелджылахэм уригъуазэмэ, номиным къытехъукӏа цӏыхур бгъуэнщӏагъым къыщӏэкӏри хуэм-хуэмурэ зиужьурэ нобэм къэсащ, общественнэ-экономическэ формацэ зыбжанэхэр первобытно-общинный строй жыхуиӏэм къыщегъэжьауэ къызэринэкӏыурэ. Сыт атӏэ нобэрей псэуныгъэм и псэр зыхэлъу ябж демократие жыхуаӏэм къикӏыр? Кууэ дыхэмыхьу, ауэ кӏэщӏу икӏи гурыӏуэгъуэу псалъэгъэнахуэ псалъалъэхэм ятхыр къэтщтэнщи, ар мыращ. Демократия – это политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан. Ӏэнэр лъакъуищмэ мэув жыхуаӏэм хуэдэу демократием щӏагъэуващ лъакъуищ. Ар народовластие, свобода, равенство граждан жыхуиӏэхэрщ. Уей-уей жезыгъэӏэу дыгъуасэ дуней псом щытепщу щыта социалистическэ псэукӏэр Советскэ Союзым илъэс куэдкӏэ зэтригъэувар, демократие жыхуаӏэжым и лъагапӏэ нэхъ ин дыдэу коммунистхэм къалъытар, социалистическэ демократие зыхужаӏар зэуэзэпсу къызэтещэхащ. Арати, Брежневым и гъусэу ари кхъэмащэм иралъхьэжащ Горбачев и гупым. Дыгъуасэ яубу щыта буржуазнэ демократие жыхуаӏэр къанэри, Социалистическэ демократиер щӏалъхьэжащ, кхъэщхьэдэсэ дыди хуамыщӏыжу. Зи гуэгъур гуаукӏыкӏа къару закъуэу утыкум къинащ буржуазнэ демократиер. Арати, буржуазнэ псалъэри жамыӏэж хъуащ.

Наши демократические ценности жиӏэф. Пэж, сыти жыпӏэ хъунущ, псом хуэмыдэу а жыпӏэм и фейдэ къокӏыу щытмэ? Буржуазнэ демократием нобэ пшэр дэхъуа Зюгановым, дауи, едэ сыт хуэдэ демократиери, абы езым и тхъэгъуэ хэлъмэ. Западым и къэралхэми я демократическэ бэракъыр лъагэу яӏэтащ. Дэращ текӏуар жыхуаӏэу. Арати, Америкэр я пашэу муслъымэн щыпсэу къэралхэм демократическэ бэракъ щыхатӏэну мурад ящӏащ. Псалъэкӏэ лъэгуажьэмыщхь щахуэмыщӏым, топкӏэ лъэгуажьэмыщхь ящӏыну мурад ящӏащ. Демократиер ислам ауэ сытми пагъэшэча къудейкъым, атӏэ сыт и лъэныкъуэкӏи трагъэкӏуащ. Пэжагъри, зэхуагъри, зэхуэдэныгъэри къыщыпкӏыу зыхэлъыр демократиер арауэ ягъэуващ. Ислъамыр псэуныгъэм и гупкӏэ ягъэкӏуатэри, иужьым пагъэхупащ, мыхьэнэ гъащӏэм щимыӏэу къалъытэу. Ауэ гу зылъытапхъэу мыбдеж зы ӏуэхугъуэ щыӏэщ. Ар зыгуэрыр зыгуэрым ефӏэкӏыу щагъэлъагъуэм деж, псом япэу ар ислъамым зэрырагъапщэрщ. щӏрагъапщэри тещӏыхьащ ӏуэхугъуитӏым. Япэр ислъамым йофӏэкӏ жаӏэу езыхэм загъэпэгэнырщ. Ящӏэ ислъамыр цӏыхум зэхилъхьауэ зэрыщымытыр, наӏуэу жаӏэми, ябзыщӏми, ящӏэ ар Алыхьым къыбгъэдэкӏа дину зэрыщытыр. Етӏуанэр Ислъамыр гъэпудынырщ, и пщӏэр еудыхынырщ икӏи апхуэдэ щхьэусыгъуэкӏэ езыхэм я телъхьэхэр ягъэбэгъуэнырщ. А ӏуэхугъуитӏыр нэм къыщӏэуэу щынэрылъагъущ ди нобэрей адыгэхэм я дежи. Адыгэ хабзэр псом нэхърэ нэхъыфӏщ, псом нэхърэ нэхъ дахэщ, псом нэхърэ нэхъ демократичнэщ, уеблэмэ зы дини щыӏэкъым абы къытекӏуэн жаӏэурэ языныкъуэ адыгистхэм Я щхьэр а жаӏэм дэунэзэжащ, уэгъуи чыхуи къагурымыӏуэжу. Иужьым уадыгэныр нэхъыфӏщ, умуслъымэнын нэхърэ жыхуаӏэм хуагъэкӏуэжащ. Атӏэ пэжу пӏэрэ а жаӏэхэр? Диным нэхърэ нэхъыфӏу пӏэрэ адыгэ хабзэ жыхуаӏэри, абы нэхърэ нэхъ иныжу нобэрей Западым иӏэт демократие жыхуаӏэри? Адыгэ хабзэм и гугъу сщӏынкъым зэкӏэ, сыт хуэдэу щымытми, абы зэ и щхьэфэ сиӏэбауэ щытащ, нэхъ пасэу, динымрэ адыгэ хабзэмрэ зыфӏэсщауэ щыта ущиемкӏэ. Атӏэ сыт хуэдэ фӏыгъуэхэр хэлъ, къухьэпӏэр зэрыпагэ, адыгэм зэрыжиӏэу жысӏэнщи, зэрыуэркъ демократием. А фӏыгъуэхэр кърабжэкӏын щӏадза нэужь, къэувыӏэжыкӏэ ямыщӏу куэдыщэ кърабжэкӏ, уеблэмэ ӏуэхур зыхуэкӏуаращи, демократие псалъэм уигу къихьэ псори кӏуэцӏыпшыхь хъууэ ящӏащ. Абы щхьэкӏэ ущӏэукӏытэни, ущӏэгузэвэни зыри щымыӏэу ялъытэ. Уеблэмэ, голубое меньшинство жари, фӏеягъэм я нэхъ ину Алыхьым игъэувахэм ящыщ зыр кърагъэзэгъ. Зы емыкӏуэ пымылъу къалъытэ цӏыхухъуитӏыр зэлӏзэфызу зэхущытыну, уеблэмэ ар ямыбзыщӏу, атӏэ нэчыхь ирагъэтхыу зэдэпсэуну. Апхуэдабзэщ цӏыхубзитӏ зэдэпсэунри. Языныкъуэ къэралхэм ар къаугъэу щымытын щхьэкӏэ, Закон къащтащ апхуэдэхэр официальнэу зэрышэну, зэдэпсэуну икӏи адрей унагъуэ зэлӏзэфызхэу сабий къызыщӏэхъуэхэм яӏэ хуитныгъэм хуэдэ дыдэ абыхэми яӏэу. Ар демократием и ӏэужьыфӏхэм ящыщщ, жаӏэ. Абы иропагэ, абыкӏэ загъэин, Демократие нэсым унэсын щхьэкӏэ апхуэдэ лъэбакъуэхэр пчын хуейщ. Апхуэдэ лъэбакъуэхэр ичын хуейщ демократическэ гъуэгум теува обществэм жаӏэ. И анэ къызэрилъхуам хуэдэу пцӏанэу уэрамым къыдыхьэныр, апхуэдэхэм я парад егъэкӏуэкӏыныр демократием егъэкъабыл. Зыри хэмылъу къалъытэ апхуэдэ парад ебгъэкӏуэкӏыным, уеблэмэ абы сэбэпынагъ пэлъу ябж. Цӏэ дахи фӏащащ апхуэдэ фӏеягъэм. В одежде Адама и Евы жари. Абыхэм ящӏэркъым пэжыр, ящӏапэми хуейкъым а пэжыр жаӏэн. Пэжыращи, Адэмрэ Хьэуарэ фэилъхьэгъуэншэу зэи щытакъым. Къурӏаным къызэрыщыкӏуэщи, Алыхьым и нэлат зытелъ Иблис ахэр къигъапцӏэу, ямышхыпхъэ пхъэщхьэмыщхьэу Алыхьым игъэувар яшха нэужь, абыхэм я укӏытапӏэхэр къэлъэгъуащ икӏи ахэр щӏахъумэн папщӏэ тхьэмпэхэр къагъэсэбэпащ. Ар щыхьэт тохъуэ абыхэм укӏытэ яӏэу зэрыщытам икӏи Алыхьым игъэуващ фэилъхьэгъуэм я нэхъ пажэр, фэилъхьэгъуэм я нэхъ дахэр, Адамрэ Хьэуарэ псом япэу ящӏитӏэгъа фэилъхьэгъуэр? Ар укӏытэ жыхуаӏэщ. Тхьэм хуаӏэ укӏытэщ. Фӏэлӏыкӏыныгъэщ. Къур'аным къыщокӏуэ абы теухуауэ мыхуэдэу. О Адам,

Сурэ Аль-А'араф, ебланэ сурэ, етӏощӏанэ тӏощӏрэ етӏуанэ аятхэр. Адэкӏэ ахэр жэнэтым кърихуу, пӏалъэкӏэ щӏыр псэупӏэу къарита нэужь, Алыхьым закъыхуегъазэ цӏыху цӏыкӏуу дунейм къытехьэхэм. О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения.

Ипэжыпӏэкӏэ Алыхьым щымышынэр мэудафэ. Удэфам зыри къыфӏэӏуэхужкъым. Апхуэдэм укӏыти, нэмыси, асыли иӏэжкъым. Демократие псэукӏэр псэукӏэм и нэхъ дахэу зыгъэувахэм зэхахыркъым Алыхьым и псалъэр. Ахэр апхуэдизкӏэ итхьэкъуащ мы дунейм и тхъэгъуэхэми, тенджыз ӏуфэхэм дыгъэ зыщрагъэу упцӏэнауэ, хъури бзыри зэхэлъу. Итӏанэ абы иужькӏэ зы фӏеягъэм адрей фӏеягъэр къыкӏэлъыкӏуэу ялэжь. Алыхьым хьэрэм ищӏа фадэр ирафри, къалъытэ зым и фызыр адрейм зэришэныр демократием и пщалъэ къызэрыгуэкӏхэм щыщу. Хуейр зы закъуэщ, арэзыуэ зызэригъэшэнырщ. Абы фӏащащ псалъэм я нэхъ дахэри, лъагъуныгъэ. Ари лъагъуныгъэ къызэрыгуэкӏкъым, атӏэ лъагъуныгъэ ехьэжьащ. Апхуэдизкӏэ ехьэжьащи, и лӏри и унагъуэри ӏэщӏыб ещӏ апхуэдэ лъагъуныгъэм щхьэкӏэ. Ар фӏеягъэу къалъытэркъым. А фӏеягъэм тхылъхэр тратхыхьащ, кинофильмхэр трахащ. Абыи къыщызэтенакъым. А фӏеягъэхэм къыхузэӏуахащ зинэ щӏапӏэ унэхэр, публичный дом жыхуаӏэхэр. Феплъыт цӏэу фӏащхэми. Публичный дом. Публичная библиотека жыхуаӏэм хуэдэщ. Езыхэм зэрызаумысыжщи, а лъагапӏэхэм ахэр занщӏэу нэсакъым. Модэм и салон къызэӏуах хуэдурэ, спектакль ягъэув хуэдурэ, кино трах хуэдурэ, уэрэд жаӏэ хуэдурэ, къафэм и карнавал ящӏ хуэдурэ, искусствэм я гупсысэри и акъылри Тыхь хуащӏ хуэдэурэ нэсауэ аращ, мис нобэ тлъагъу напэтеххэм. Шейтӏаным Алыхьым зи гугъу къытхуищӏ шейтӏаным тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ нигъэсауэ аращ ахэр абы. Ахэр щыжытӏэкӏи а западым гъуэгу мыгъуэм тету, демократием и гъуэгум тету зызыужьам Къыкӏэрыхуркъым дыдейхэри. Абыхэм зызыкӏэщӏашэу уэрэд зэрыжаӏэм хуэдэу уэрэд жаӏэ ди адыгэ уэрэджыӏакӏуэхэми. Езыхэр ныкъуэпцӏанэрэ упцӏэнэ хъыджэбз цӏыкӏухэр я щӏыбагъкӏэ къыщыфу. Дэгъуу доплъей. Дэгъуу щапхъэ трах. Абы и закъуэ. Зэрыщытращи, къэхьпэ ухуеймэ, таксикӏэ къыпхуагъэсынущ, ахъшэ ет закъуэ. Ар апхуэдэу зэрыщытыр ямыщӏэ уи гугъэ милицэм, къэрал унафэщӏхэм, къулыкъущӏэхэм? Ящӏэ! Ауэ абы и гугъу ящӏыну хуейкъым. Абы ирошх ахэр. Дэтхэнэри хошхыхь а фӏейм. Абы езэуэн хуейуэ къалъытэркъым. Зэзэуэн хуейуэ къалъытэр а фӏейхэр гъэувыӏэн хуейщ жаӏэу къэув мусымэн щӏалэгъуалэщ. Красота спасет мир жаӏэурэ красотауэ ягъэува искусствэм фӏеягъэхэр зэмылӏэужьыгъуэ куэду къыпыкӏыурэ икӏи абы и щхьэкӏэм къыщыгъэгъащ цӏыхум и нэр къызэрыплъэрэ имылъэгъуа утепсэлъыхьыну къыпхуемыгъэзэгъ напэтех дыдэхэр. хьэдэгъуэдахэ дыдэхэр. Акъыл зиӏэ цӏыхум къыгурыӏуэн хуейщ мыр. Зи гугъу сщӏыри мыращ. Цӏыхур цӏыхуу къэзыгъэщӏа, цӏыхуу мы дунейм къытезыгъэхьа Алыхьым имыщӏэ фи гугъэрэт, а къигъэщӏар зыхуэдэр, абы ищӏэнур, абы мы дунейр зэриуцӏэпӏынур, езым и щхьэм и мызакъуэу нэгъуэщӏхэри зэриуцӏэпӏынур, Езым зигъэунэхъужым нэмыщӏкӏэ и бынхэри зэригъэунэхъунур, адрей зылъэӏэсу хъуари зэригъэунэхъунур. Дауэ имыщӏэнрэ? Япэрауэ, ар Алыхьщ. Абы имыщӏэ зыри щыӏэкъым. Щыӏэ псор къэзыгъэщӏар аращ. Уеблэмэ, къимыгъэщӏ щӏыкӏэ абы ищӏэрт къигъэщӏынур зыхуэдэри зэрыхъунури. Етӏуанэрауэ, Пщы зи щыпэлъагъу Тхьэ фӏощӏ жыхуаӏэм хуэдэу, мы дунейр зи щыпэлъагъуу мыр жэнэту къэзылъыта цӏыхум ищӏэркъым жэнэт хъужыр зищӏысыр, ар зыхуэдэр, ар здэщыӏэр, абы узэрыкӏуэфынур. Ищӏэркъым, ищӏэнуи хуейкъым. Хуейкъым, ар и фӏэщ хъуркъыми. Хуейкъым, мы дунейм и нэр къыщипхъуащи, мы дунейм итхьэкъуащи. Мы дунейр и фӏэщ мэхъу, елъагъури, щопсэури. Атӏэ мис апхуэдэ цӏыхум мы дунейр къыхихыу адрей дунейм, жэнэтыр здэщыӏэ дунейм, кӏэ зимыӏэжыну дунейм и дахэм, и фӏым зыхимыгъэкӏыжын щхьэкӏэ абы къоущие дунейхэм я Тхьэр,

Икӏи абы и гупсысэр зы унэтӏыр зыщ. Жылэр зэрыхъу дэри дыхъунщ, жыхуиӏэщ. Ауэ а псэлъафэм дуней псор къебгъащтэмэ, дуней псор зэрыхъу дэри дыхъунщ жиӏэнущ. А дуней псо хъужыр зэрыгъуэщар, гъуэгу мыгъуэ зэрытетыр къэпщӏэн щхьэкӏэ къызэгуэхын хуейщ Къурӏэныр. Алыхьым псори щызэпкърихащ абы. Щызэпкърихащ псори. Уеблэмэ, утепсэлъыхьыну тӏэкӏу укӏытэгъуэу щыт пэтми, цӏыхубзым мазэ къэс къыхуэкӏуэм деж щиухыжу. Алыхьым зыри къигъэнакъым, къигъэщӏа цӏыхур зыхуэныкъуэну псори къримыгъащӏэу, къыбгъэдимылъхьэу. Демократиер нобэ зэрыпагэ большинством нэхъыбэ жыхуаӏэм, нэхъыбэм атчӏэ хах, нэхъыбэм ар нэхъ къащтэ, нэхъыбэм ар я псэукӏэщ жыхуаӏэм псори тращӏыхь. Атӏэ дауэ пӏэрэ а нэхъыбэ жыхуиӏэр Алыхьым къызэрилъытэр? Абы теухуауэ итщ Къурӏэным. Итщ кӏэщӏу, пыупщӏауэ, нэр ирищӏу. Нэр ирещӏ, сыту жыпӏэмэ, дунейхэм я Тхьэм зыкъызыхуигъазэр езым и лӏыкӏуэ лъапӏэрщ. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысын Мухьэммэд бегъымбарырщ. Лъэкӏамэ, дунейм цӏыхуу тету хъуар игъэунэну, муслъымэн ищӏыну, абыкӏи жыхьэнэм щихъумэну зи нэр къикӏыу щыта цӏыху телъыджэрщ. Мис абы Алыхьым къыжриӏэр а нэхъыбэм теухуауэ. Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. Сура Юсуф, епщыкӏутӏанэ сурэ, щэрэ ещанэ аят. Абы къикӏыр сыт? Абы къикӏыр нэхъыбэр жыхьэнэм зэрыкӏуэнурщ. Егупсысыт-тӏэ иджы, большинствор зэрыпсэум хуэдэу псэун хуейщ жызыӏэ уэ, укӏуу уахэувэну, жыхьэнэм кӏуэну Алыхьым зыхуиуха большинством. Си фӏэщ хъуркъым ухэувэну. Атӏэ нобэ щхьэ уахэувэрэ а большинством? Щхьэ уахэувэрэ а большинством меньшинствор къэбгъэнауэ? Меньшинствор Алыхьым хуэпщылӏхэрщ. Диныр гурэ псэкӏэ къащтауэ, нэмэз уахътэ бламыгъэкӏыу, Алыхьым хьэрэм ищӏар ягъэхьэрэму, хьэлэл ищӏар ягъэхьэлэлу псэухэрщ. А большинствор ӏэзэу къагъэсэбэп демократием ирипсэуэу жызыӏэ къэралхэм. Къегъэсэбэп Урысей къэралми, лей зезыхьэ Джаур къэралым, диным, ислъамым езэуэ къэралым. Большинство против них жиӏэурэ абы нобэ зэтреукӏэ диныр къэзыщта муслъымэн щӏалэгъуалэр. Икӏи ар апхуэдэу зэрыщытыр иджы дуней псом ящӏэ. Пэжыр сэтей къэхъуащ Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ. Хуейкъым мы къэралыр ислъам, Сыт щӏыхуэмейр жыӏэт? Щӏыхуэмейр псалъэ зытӏущкӏэ фӏэщ пщысщӏынщ Алыхьым жиӏэу щытмэ. Мис ахэр. Япэрауэ, фадэ щӏихуу, фадэм ирипсэурэ къэралыр? Иропсэу. Етӏуанэрауэ, проценткӏэ лажьэу иӏэ банкхэр? Иӏэщ. Ещанэрауэ, Алыхьым щымышыну цӏыхухэр къагъапцӏэрэ? Къагъапцӏэ. Адэкӏэ я ӏуэху дэкӏын щхьэкӏэ хьэрэм яшхрэ? Яшх. Я ӏуэху дэкӏын щхьэкӏэ пцӏы яупсрэ? Яупс. Я ӏуэху дэкӏын щхьэкӏэ ӏулъхьэ ятрэ? Ят. Я ӏуэху дэкӏын щхьэкӏэ ӏулъхьэ къыӏахрэ? Къыӏах. Дыгъуэхэрэ? Мэдыгъуэ. Зинэ ящӏэрэ? Ящӏэ. Фадэ ефэхэрэ? Йофэ. Ягу зэбгъахэр яукӏрэ? Яукӏ. Атӏэ мы къезбжэкӏахэр псори Алыхьым игъэхьэрэмащ. Ари хьэрэм нэхъ иныдэхэм ящыщу. Къэралым ахэр егъэхьэлэл икӏи щэхуми нахуэми аращ ар зэрыпсэур. Арыншэу абы псэуныгъэр псэуныгъэу къилъытэркъым, ауэ щыхъукӏэ, ар хуейкъым ислъам ахэр зымыдэ ислъамым. Сэ я гугъу сщӏыхакъым Алыхьым хьэрэм ищӏа ӏэджэу Джаур къэралым илэжь нэгъуэщӏхэм, ауэ мы къэзыгъэлъэгъуа тӏэкӏури ирикъунущ. Ислъамым и гугъу, ауэ жыжьуи гъунэгъуи къытхуэфщӏыну дыхуейкъым жаӏэн щхьэкӏэ. Ауэ ар псалъэкӏэ щхьэтечауэ жаӏэркъым. Абы телажьэу аращ щэхуу. Щхьэтечауэ жаӏэр мыращ. Дэ ислъам дрибийкъым. Дэ дызибийр къыдэзэуэ террористхэрщ, экстремистхэрщ. Апхуэдэу жаӏэурэ, псори абыкӏэ зэкъуэувэн хуейуэ щагъэувым деж, ахэр псом япэу зытегужьеикӏыр езыхэм я щхьэрщ, нобэ яӏэ тхъэгъуэхэр зыӏэщӏамыгъэкӏынырщ. Мы дунейр къызэриухуэ лъандэрэ апхуэдэщ. Лей зезыхьэхэм яубыда тетыгъуэр яутӏыпщыну хуейкъым. Ар апхуэдэу зэрыщытыр уэри уощӏэ, сэри сощӏэ, ауэ уэрэ сэрэ дызэрызэщхьэщыкӏыр зыщ. Уэ ахэр утыку ӏуэху пщӏыуэ мыбыхэм ялэжьыр хъунукъым жыпӏэу укъэувыркъым. Сэ сыкъоув. Сэ абы щхьэкӏэ зызгъэбэлыхьу аракъым. Сэ икӏэри ипэри згъэзащӏэу аращ, Алыхьым сызэрыхуэпщылӏым щыхьэт техъуэхэм ящыщу зы лэжьыгъэ. Ауэ а лэжьыгъэм къызэщӏеубыдэ ӏуэхугъуэ зыбжанэ. Алыхьым и пэжыр хэӏущӏыӏу щӏыныр, цӏыхухэр гъуэщэныгъэм и гъуэгум къытекӏын зэрыхуейм хуэущииныр, ӏейм пэувыныр, пцӏыр сэтей къэщӏыныр, нэгъуэщӏхэри. Аращи, большинствор зэрыпсэум хуэдэу псэун хуейщ жыхуэпӏэр пэжкъым, пцӏыщ. Ар зэрыпцӏыр, Тхьэм жиӏэмэ, сэтей къэсщӏащ, Алыхьым и псалъэу Къурӏэным къыщыкӏуэмрэ мы иджыпсту зи гугъу пхуэсщӏахэмрэкӏэ. Абыхэмкӏэ уэ арэзы ухъун умыхъуным сэ си ӏуэху хэлъкъым. Сэ си ӏуэху зыхэлъыр пэжыр, Алыхьым и пэжыр бжесӏэныр арати, бжесӏащ, икӏи абыкӏэ фӏыщӏэр зейр сэракъым, Алыхьырщ. Демократием и тегъэщӏапӏэ нэхъ инищым ящыщу иджы етӏуанэм цӏыхухэм яӏэ зэхуэдэныгъэм и гугъу тщӏымэ, Мыбы теухуауэ жыпӏэн гъунэжщ. Ауэ Алыхьым жиӏэу щытмэ, кӏэщӏ дыдэу сыкъытеувыӏэнщ, зы лъэныкъуэкӏэ зэуэ нэм къыщӏэлыдэ. Ауэ зи кӏуэцӏыр фауэ, зи щӏыфэр лыд, а зэхуэдэныгъэ жыхуаӏэ. Сыт щыӏэ-тӏэ цӏыхухэр псори зэхуэбгъэдэным нэхърэ нэхъыфӏ жаӏэ, ауэ ар псалъэ гъэбырыбауэ къонэж икӏи зэ ӏуплъэгъуэкӏэ а еплъыкӏэ къабзэу къыпщыхъум и лъабжьэм щӏэлъщ фӏей. Ар псом япэу цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ зэрызэхуагъэдащ. Алыхьым зэхуэмыдэу къигъэщӏаитӏыр, я теплъэкӏи, я акъылкӏи, я къарукӏи зэхуэмыдэу къигъэщӏар, зэхуэмыдэуи мы дунейм тетын хуейуэ иухар, демократием сыткӏи зэхуэдэ ищӏащ, уеблэмэ къэрал унафэр фызым щыӏэрыхьэ къэхъуу. Субхьан Аллахь! Фегупсысыт, дуней псор къэзыгъэщӏа Алыхьым хуит ищӏакъым лӏыр къанэу фызым унафэ унагъуэм щищӏ хъуну? Мыбыхэм унагъуэр щыгъэтауэ къэрал псо фызым ӏэщӏалъхьэ. Мыгъуагъэм я нэхъ инхэр абы къызэрикӏуэр ялъагъуркъым. Абы теухуауэ щыӏэщ хьэдис цӏэрыӏуэ, хьэдис телъыджэ. Ар ятхыжащ Аль-Бухъарий деж къыщыщӏэдзауэ хьэдис зэхуэзыхьэсыжа щӏэныгъэлӏ куэдым. Мис ар. Никогда не преуспеет народ, поручивший правление собой женщине. Мыбы къеубыд псори. Унагъуэм и деж къыщыщӏэдзауэ, къэралыгъуэм деж щиухыжу. Суд ӏуэхури хохьэ абы. Атӏэ феплъ иджы дэ ди дунейм. Сыт хуэдэ унафэ къэна фызым ӏэщӏамылъхьу? Зыри. Абы зыхуишами феплъ. Шхуэӏур зыӏэрыхьа фызым къигъэнакъым лъэкӏ, уеблэмэ, езым и унафэм щӏигъэувэжащ и лӏ дыдэр. Ар апхуэдэу щымытуи хэт жиӏэфын? Атӏэ иджыри зэ федауэт мы хьэдисым, Иджыпсту къэзгъэлъэгъуа хьэдисым «Никогда не преуспеет народ, поручивший правление собой женщине». Мыр ауэ сытми псалъэ къызэрыгуэкӏыу бегъымбарым Алыхьым и нэфӏыр щыхуу хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысыным игу къихьу жиӏауэракъым. Хьэмэрэ цӏыхубзхэм къагъэгубжьу лъагъу мыхъуныгъэ яхуиӏэ хъуам къыхэкӏкӏэ жиӏауэракъым. Мыр Алыхьым и ухыгъэ пыухыкӏауэращ, шэрихьэтым апхуэдэу Алыхьым щигъэувауэращ. Ар апхуэдэу зэрыщытым щыхьэт тохъуэ мыри. Дунейхэм я Тхьэм, дунейр къызэригъэщӏрэ езым и лӏыкӏуу, е бегъымбару, фыз къигъэкӏуакъым зэикӏ. Апхуэдэ къалэнхэр фызым и пщэ дэплъхьэ щӏэмыхъунур диным щызэпкърихащ. Ар апхуэдэу пщӏы щӏэмыхъунур нобэ куэдым къагуроӏуэ, ди псэуныгъэм здыкӏэлъыплъым. Ауэ къыбгурыӏуэкӏэ сыт и мыхьэнэ абы къару хумыгъуэтыжым? Алыхьым игъэува шабзэм ебакъуэу фызыр жьэгум къызэрыдашам, жьэгум къыдашэу утыкум къызэрырашам нобэ цӏыху цӏыкӏур тоунахъуэ, ауэ абы къыпхуемыгъэгъэзэжыну къалъытэ. Плъагъурэ къагъэхъуар, Алыхьым ищӏа унафэр якъутэри, езыхэм я губзыгъагъэр уафэм щӏэу къызыщыхъужа демократхэм хуит ящӏащ фызыр. Иджы абы кърикӏуэм нобэ псори теунахъуэрэ пэт, къахуигъэгъэзэжыркъым. Демократиещ. Япэщӏыкӏэ эмансипацие жаӏащ цӏыхубзыр гъэру пщылӏыпӏэм иту къалъытэри. Итӏанэ езы цӏыхубзри арат зыхуеиххэри, и шхуэӏур утӏыпща щыхъум, дунейр къызэригъэдзэкӏын щӏидзащ. Иджы ауэ къызэригъэдзэкӏыу къэнэжыркъым, атӏэ зылъэӏэс псор зэтрекъутэ, еуцӏэпӏ. Феплъ дунейм. Унагъуэм дахагъэу, ӏэфӏагъэу, хуабагъыу илъын хуей бзылъхугъэм, зы фӏей къылъэмыӏэсу къабзэу унэм исын хуейм, яуфӏей мыхъуну Алыхьым игъэувам, иджы езым дуней псор еуфӏей. Ар демократием къахуихьа хуитыныгъэшхуэу къалъытэ, ауэ а хуитыныгъэшхуэм къыдэкӏуэу пӏэрэ насыпышхуэ? Дауэ къыдэкӏуэн? Нэрылъагъущ къызэрыдэмыкӏуэр. Ауэ гъэщӏэгъуэнкъэ, муслъымэн цӏыхубзхэр тхьэмыщкӏыу, пщӏэ ямыӏэу, дэкъузауэ къалъытэ абыхэм. Апхуэдэу къыщӏалъытэм и щхьэусыгъуэр зыщ. Мы дунейм сыт щащӏэнуми хуиту зыкъэзылъытэжа цӏыхубзхэм, демократием и щыгум теува цӏыхубзхэм, езыхэм я щхьэм иралъыт адрейхэр. Аращи, зэрегуакӏуэу есам, зэрегуакӏуэу щымытыр фӏэтхьэмыщкӏэщ. Абы апхуэдэ цӏыхубзыр дэкъузауэ, хуитыныгъэншэу ебж. Нэрылъагъущ шэрихьэтымрэ демократиемрэ зэрызэгурымыӏуэр. Мы зи гугъу сщӏы зэгъэпщэныгъэ закъуэм нэгъуэщӏхэр хэмыту тхылъ пщӏы бжыгъэхэр тептхыхь хъунущ, ауэ псалъэ зытӏукӏэ зэвгъапщэ хэт нэхъ щынасыпыфӏэми мы дунейм. Муслъымэн цӏыхубзра, хьэмэрэ джаур цӏыхубзра? Сэ и гугъу сщӏыркъым ахърэтым. Абы и ӏуэхур щхьэхуэщ. Зэвгъапщэт къабзэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ. Алыхьым игъэува хабзэм емыбакъуэу псэу муслъымэн цӏыхубзыр сыт щыгъуи къабзэу къызэтонэ. И адэ-анэм щабгъэдэсым деж хъыджэбзыр къабзэщ. И унэм ар хамэм щиуфӏеифынукъым. Уэрамым дыхьэн хуей хъумэ, ар зыми имыуфӏеифын хуэдэу хъумащ. Абы ӏэмал имыӏэу дэщӏыгъун хуейщ е и адэр, е и дэлъхур, е и адэшхуэр, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, шэрихьэткӏэ абы и мыхьэрэм цӏыхухъу. Дэкӏуа нэужькӏи ар къабзэу къызэтонэ, япэрауэ, ар муслъымэным докӏуэ Алыхьым игъэува къабзэныгъэм тету, муслъымэн нэчыхькӏэ. Етӏуанэрауэ, и адэ-анэм я жьауэм къыщӏэкӏыу, къабзэу муслъымэн нэчыхькӏэ дэкӏуар фӏей хъупӏэ имыӏэу унагъуэ мэхъу. Щхьэтепӏэ зимыӏэ дэтхэнэри фӏей хъумэ, мыбы иӏэкъым фӏей хъупӏэ. Дэкӏуа цӏыхубзым щхьэтепӏэ хуохъу и лӏыр. Адэкӏи аращ. Ар сыт щыгъуи щыкъабзэщ и унагъуэм. Ар хъумащ. И унагъуэ икӏыу уэрам дыхьэн хуей хъуми, ар хуосакъ, къабзэу къызэрызэтенэным. Япэрауэ, хамэ цӏыхухъухэм я нэфӏейкӏэ къамыуцӏэпӏын щхьэкӏэ ар щӏэхъумащ. Етӏуанэрауэ, абы дэщӏыгъун хуейщ фӏейм щызыхъумэн. Е и лӏыр арами, е и къуэр арами, е и тхьэмадэр арами, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, унагъуэ щимыхьэм зэрыщытам хуэдэу дэщӏыгъун хуейщ шэрихьэткӏэ и мыхьэрэм цӏыхухъу. Ещанэрауэ, абы и напӏэр иӏэту еплъынукъым зэмыплъыпхъэхэм, псом япэу хамэ цӏыхухъухэм. Адэкӏэ и гугъу сщӏыххэркъым езы цӏыхубзым и щхьэ къабзэныгъэм ехьэлӏауэ абы Алыхьым къалэн къыщищӏхэр зэригъэзащӏэм. Суткэм я нэхъ мащӏэ дыдэращи, тхуэ нэмэз ищӏу зегъэкъабзэ, абы щыгъуэми нэмэз къэс андез ищту ӏэпкълъэпкъыр игъэкъабзэм и закъуэкъым. Псом я щхьэр, псэр егъэкъабзэ. Нэщӏ иӏыгъыури нэщӏкӏи егъэкъабзэ абы и псэр. Сэджыт е сэдэкъэ къызэрыгуэкӏ жыпӏэми, абыхэмкӏи егъэкъабзэ и псэр. Убэным, цӏыхухэм яхуэпсэлъэным, зэманыр купщӏэншэу гъэкӏуэным ехьэлӏа фӏейхэм защехъумэ. Защехъумэ зэрыримыгъэуфӏеин щхьэкӏэ. Ар сыт щыгъуи хуосакъ и гупсысэри къабзэу зэрыщытыным. Хуосакъ шейтӏаным ари зэрыримыгъэуцӏэпӏыным. Ещӏэ гурыщхъуэ ӏейр пцӏыуэ, фӏейуэ зэрыщытыр. Абы и гупсысэм и закъуэкъым къабзэр. Атӏэ и псалъэри къабзэщ, и ӏуэхущӏафэри къабзэщ, и нэгури къабзэщ, и плъэкӏэри къабзэщ, и пыгуфӏыкӏыкӏэри къабзэщ. Ар къабзу яхущытщ и гъунэгъухэм, и благъэхэм, и щхьэгъусэм и мылъкум. Зы псалъэу жыпӏэмэ, зылъэӏэс псоми ар къабзэущ зэралъэӏэсыр. къылъэӏэсынкӏэ хъуну фӏейхэми защехъумэ зыримыгъэуцӏэпӏу. Аллахьу Акбар! Апхуэдиз къабзэныгъэ зыбгъэдэлъ муслъымэн цӏыхубзыр евгъапщэ иджы и шыкӏэ къурыкъуу уэрамым дэт джаур цӏыхубзым, сыт ищӏэми, сыт илэжьми хъууэ. Зы закъуэщ апхуэдэ цӏыхубзыр сыт хуэдэ ӏуэхуми зэрыбгъэдыхьэр. Езым фӏэфӏ фӏэмыфӏырщ. Езым фӏэфӏым, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, и нэхъуейм апхуэдизкӏэ зэщӏиӏулӏащ абы и гъащӏэри, гу лъитэжыркъым ар абы и пщылӏ зэрыхъужам. Абы и дежкӏэ тхьэуэ зыхуэпщылӏу зыгуэр щыӏэхэмэ, ар езым фӏэфӏырщ,

зызылӏэжи щыӏэнт жыхуиӏэр. Нэрылъагъущ адрей псалъэжьри. Мэлым и кӏэр дэуеяти, бжэным уарэ къыщӏощ жери ауан ищӏащ жыхуиӏэр. Муслъымэн унагъуэм пщӏэрэ нэмысу илъым хуэдэ илъкъым демократием и унагъуэу ялъытэ нобэрей джаур унагъуэм. Икӏи ар апхуэдэу зэрыщытымкӏэ арэзы мэхъу псори. Нэмыс зэрымылъ унагъуэм сыт хуэдэ насып илъынкӏэ хъунур? Гъащӏэ и пӏалъэ фӏыуэ зыщӏа пасэрей адыгэм ауэ сытми жиӏакъым, нэмыс здэщымыӏэм насыпи щыӏэкъым жиӏэу. Ар нобэ щынэрылъагъущ къухьэпӏэм и къэралхэм, ауэ ауэ къыхаха псэукӏэр, демократическэ псэукӏэр насыпым пэӏэщӏэми, арэзы тохъуэхэр. есахэщ. Узэсэр сэгъейщ жыхуаӏаращ. Апхуэдэ псэукӏэм узыхуишэ насыпыншагъэхэм ящыщ зыщ суицид хъужыр. Заукӏыж. Я псэр къаӏэщӏэужагъуэри заукӏыж, афӏэкӏа мы дунейм щыпсэуну хуэмеижу. Гъэщӏэгъуэнкъэ, апхуэдизу фӏыуэ ялъэгъуа мы дунейм тетыну хуэмеижу гущыкӏ хуащӏауэ заукӏыж. Заукӏыж къызэралъытэмкӏэ, илъэсым хуэзэу мелуанрэ минищэм щӏигъум. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, секунд плӏыщӏ къэсыху зы цӏыхум зиукӏыжу жаӏэ щӏэныгъэлӏхэм. Зыдукӏыжыну дыхуейт жаӏэу апхуэдэ мурад зиӏэу псэухэри мелуанипщӏым нос жаӏэ. Муслъымэнхэми замыукӏыж фи гугъэ жаӏэнущ, дауи, уеблэмэ нэрылъагъу щапхъэ гуэрхэр къагъэлъэгъуэфынущ. Пэжщ, муслъымэным зиукӏыжынри хэлъщ икӏи нобэ тлъагъум тепщӏыхьмэ, абы щхьэусыгъуэ зэхуэмыдитӏ иӏэщ. Япэр, джихьад езыгъэкӏуэкӏыу, езыр хэкӏуадэу, зыкъигъэуэжу, ауэ диным къезауэхэр куэду здихьу, Алыхьым и пащхьэ ихьэжынырщ. Ар апхуэдэу зыщӏым, апхуэдэ дуней ехыжыкӏэ къыщӏыхихыр, псэуныгъэр иужэгъуауэ, зиукӏыжу абыкӏэ тыншыжын мурад иӏэу аракъым, Атӏэ и нэинэм нэсмэ, и псэ дыдэми щымысхьыжу, ар ислъам щхьэузыхь хуищӏу, Алыхьым и арэзыныгъэ нэхъ ин дыдэ къилэжьынырщ. Апхуэдэм ещӏэ, шэхьиду Алыхьым и пащхьэм ихьэжыным нэхърэ нэхъ лӏэкӏэ дахэ зэрыщымыӏэр, икӏи ар абы арэзыуэ къыхех, игукӏи и псэкӏи арэзыуэ, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мы дунейр щӏетри, абы Алыхьым и деж къыщещэху адрей дунейр, Кӏэ зимыӏэжыну дуней нэхъыфӏыр, жэнэтыр. Ислъамым ар зэрыщыгъэуващи, сыт хуэдэ ӏуэхури Алыхьым къабыл зэрищӏыр гуращэм, намерение жыхуаӏэм тещӏыхьауэщ. Диным къыхахыу ди адыгэбзэм хагъэува ниет псалъэм аращ къикӏыр. Сыт хуэдэ ниет абы иӏэр жиӏэмэ, сыт хуэдэ гуращэ, сыт хуэдэ мурад абы иӏэр жыхуиӏэщ. Ар ниет дахэу е ниет ӏейуэ щытынкӏэ хъунущ. Джихьадым епхауэ иджыпсту мы зи гугъу сщӏы дуней ехыжыкӏэр Алыхьым фӏэфӏмэ, ар ниет дахэу дунейхэм я Тхьэм къилъытэмэ, мыдрей дуней ехыжыкӏэр, гъащӏэр иужэгъуауэ цӏыхум зиукӏыжыныр, Алыхьым фӏэмыфӏ, илъагъу мыхъу дуней ехыжыкӏэщ. Икӏи ар диным зэрыщыгъэуващи, апхуэдэу зызыукӏыжар игъащӏэкӏэ къыхэкӏ имыӏэу жыхьэнэмэм хэтынущ. Аращи, нэрылъагъущ. А дуней ехыжыкӏитӏыр зыкӏи зэрызэмыщхьыр. Икӏи ар зымыщӏэ муслъымэн щыӏэу къыщӏэкӏынкъым, Тхьэм ирещӏи. Нэрылъагъущ Алыхьым игъэува хабзэмрэ эвтаназие жиӏэу демократическэ обществэ нобэ щагъэува хабзэмри зэрызэтемыхуэр. Арами демократхэм псори зытращӏыхьыр мы дунейм и тыншыгъуэхэрщ. Абыхэм къагурыӏуэркъым, абы епхауи къалъытэркъым мы дунейм нэмыщӏ нэгъуэщӏ дуней щыӏэу, къемэт махуи къапэплъэу, жыхьэнмэр щӏагъэплъари езыхэр арауэ. Ар дауи гъуэщэныгъэ ин и иныжщ. Апхуэдэу ахэр гъуэщэныгъэ инкӏэ зэрыгъуэщам щыхьэт тохъуэ Алыхьым игъэува хабзэр, мы дунейм узэрыщыпсэун хуей хабзэр, шэрихьэтыр къагъанэу, езыхэм къагупсысыжа хабзэкӏэ Демократическэ псэукӏэ зыфӏащамкӏэ мы дунейм зэрыщыпсэухэр. Феплъыт мыбыхэм ящӏэм. Езыхэм къамыгъэщӏа дунейм езыхэр зыхуей хабзэхэр щагъув икӏи ар тэмэму къалъытэ. Ауэ мы дуней псор къэзыгъэщӏа Тхьэм дызэрыпсэун хуейуэ мы дунейм щытхуигъэува хабзэхэр зыуи къалъытэркъым. Мы дунейм щагъуэт тыншыгъуэр, псори зытращӏыхьыж тыншыгъуэр епхащ, ӏэпкълъэпкъым и тыншыгъуэмрэ псэм и тыншыгъуэмрэ. Ауэ а тӏур зэрызэпыщӏа щӏыкӏэр куэдым къагурыӏуэркъым. ӏэпкълъэпкъым и пщылӏ хъууэ абы тыншыгъуэ къызэрыхуилъыхъуэмкӏэ цӏыхур ещхь мэхъу ӏэщым, Ауэ псэм и тыншыгъуэр къилъыхъуэу щӏидза нэужь, ар куэдым йопхъуэ. Икӏэм-икӏэжым псэ тыншыгъуэ зыми химылъэгъуэжу и щхьэр иужэгъуа нэужь, итӏанэ йогупсыс, гугъу зримыгъэхьу зиукӏыжмэ зэрынэхъыфӏым. Ар абы хуэзыщэри, арэзы къэзымыщӏыж, и псэр зыдэмытыншыж псэукӏэщ. Абы еплъытмэ, ислъам псэр егъэтынш сыт щыгъуи, уеблэмэ а езы псалъэм, ислъам жыхуиӏэм мыхьэнэуэ иӏэщ а тыншыгъуэр. ӏэпкълъэпкъымрэ псэмрэ зэгурыӏуэу, зэгъусэу Алыхьым жыӏэщӏэ хуэхъуныр. Апхуэдэу щыхъум деж, ӏэмал имыӏэу къокӏуэ а тыншыгъуэ узыншэр, псэр здэтынш тыншыгъуэр. Икӏи ар апхуэдэу зэрыщытыр къагуроӏуэ икӏи псэкӏэ зыхащӏэ Алыхьым гурэ псэкӏэ хуэпщылӏ муслъымэнхэм. Псэр зыхуэныкъуэр хэт нэхъри нэхъыфӏу ещӏэ, а псэр къытӏузыгъакӏэ Алыхьым. ӏэпкълъэпкъыр псым, кислородым, витаминхэм, микроэлементхэм зэрыхуэныкъуэр иджащ цӏыхум. Ещӏэ ар нэхъ зыхуэныкъуэхэр. Уеблэмэ, ӏэпкълъэпкъым игъуэтыпхъэ шхыныгъуэхэр имыгъуэтмэ, ар ныкъуэдыкъуэ зэрыхъур, абыи къыщымынэу зэрилӏыкӏыр ещӏэ. Ауэ ищӏэркъым псэм и шхыныгъуэр. Абы и гугъэщ уэрэд едаӏуэмэ, къафэмэ, куэзыр е шахмат джэгумэ абыкӏэ и псэр псэхуа хъууэ. Кино еплъым, спектаклхэмкӏэ, казинохэмкӏэ зытригъэумэ, псэр тыншу, зигъэпсэхуу къыщохъу. Арщхьэкӏэ гъащӏэм къызэригъэлъагъуэщи, абыхэмкӏэ псэр псэхуа хъуркъым. Зэ еплъыгъуэкӏэ цӏыхур къэзыгъапцӏэщ ахэр. Псэр апхуэдэхэмкӏэ псэхуа зэрымыхъум щыхьэт тохъуэ, ахэри къыӏэщӏэужагъэу, иужьым илъагъу зэрымыхъужыр. Депрессие жыхуаӏэм тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ зэщӏиӏулӏа псэм зыри сэбэп хуэхъужыркъым. Уеблэмэ, дохутырхэм хуатх хущхъуэ нэхъ лъапӏэ дыдэхэри сэбэп къыхуэхъужыркъым. Сыт щхьэкӏэ? Хущхъуэ жаӏэу абы ирахьэлӏэхэр, микстурэрэ таблеткэу хуатххэр, псэм и хущхъуэгъуэкъым. Псэр гипнозкӏи, таблеткэкӏи пхуэгъэхъужынукъым. Пэгун из микстурэ уефэкӏи пхуэгъэхъужынукъым. Псэм и узым нэхърэ нэхъ узышхуи щыӏэкъым. Псэм и хущхъуэгъуэу мы дунейм щыщыӏэр зы закъуэщ. Ар диныр къапщтэу а псэр зыхуэныкъуэр ептынырщ. Сыт зыхуэныкъуэр псэр жыпӏэмэ? Аллахьырщ. Аллахьыр зикыр зыщӏ псэращ узыншэр, къабзэр, Мамырыр, тыншыр, арэзыр. Апхуэмыдэу щыт псэр сымаджэщ, фӏейщ, тепыӏэншэщ, тыншыгъуэ иӏэкъым, арэзы зыкӏи хъуркъым. Мы уафэми щӏылъэми я зэхуакум щигъуэтыркъым абы псэхупӏэ. Зыри щымыхъужыххэм деж зы закъуэщ абы псэхугъуэ зыхилъагъуэр. Зиукӏыжынущ. Ди нэгу зэрыщӏэкӏщи, апхуэдэу я гъащӏэ нэхъыбэм зэраухыр, уей-уей жезыгъэӏэу мы дунейм щытхъа цӏыху цӏэрыӏуэ ӏэджэм. Абыхэм я сатырхэм хоувэ муслъымэнхэр зэтезыукӏэу муслъымэн щыпсэу къэралхэм щызауэхэри, ди къэралым щызауэхэри. Сэ и гугъу сщӏыххэркъым абыхэм ящыщхэр заукӏыжыну нэмысу делэ зэрыхъум. Нэрылъагъущ абыхэм зэрахьэ лейр къазэрыщӏэмыкӏуэр икӏи къазэрыщӏэмыкӏуэнур. Псом хуэмыдэу ар нэрылъагъу хъунущ къемэт махуэм деж. Псэм и ӏуэхур гугъущ икӏи куущ. Иджырей демократическэ зыужьыныгъэхэмкӏэ псэуныгъэр ефӏэкӏуауэ къэзылъытэхэм жаӏэр пэжмэ, щхьэ нэхъ кӏэщӏ хъурэ цӏыху гъащӏэр кӏуэтэхукӏэ? Щхьэ нэхъыбэ хъурэ сабий зызыукӏыжхэр? Илъэс плӏыщӏ япэкӏэ Медицинская газета жыӏэу Советскэ Союзым къыщыдэкӏым итхам си щхьэфэцыр игъэтэджауэ щытащ. Японием щыщ щӏалэ цӏыкӏум зи ныбжьыр илъэс пщыкӏуплӏ иримыкъуам, зиукӏыжын ипэ мыпхуэдэ псалъэхэр зытритха тхылъымпӏэ кӏапэ къигъэнащ. Сэ сужэгъуащ мы гъащӏэр, схуэхьыжыркъым. Адэкӏэ сыпсэунуи сыхуеижкъым, абы къыхэкӏкӏэ зызоукӏыж. Щхьэ нэхъыбэ хъурэ сабий зеиншэхэр, сабий ныкъуэдыкъуэхэр, лӏыжь-фызыжь хыфӏадзэжахэр? Дунейм тет хущхъуэр къагупсыс цӏыхур мысымаджэу нэхъ куэдрэ ягъэпсэун щхьэкӏэ, арщхьэкӏэ абыхэм зыри къикӏыркъым. Ракхэр, адыгэм лышх уз жыхуиӏэр, нобэр къыздэсым ягъэхъужыфыркъым, дунейм цӏыхуу тетыр зэхыхьарэ пэт. Сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэ-тӏэ иджырей цивилизацэм цӏыху цӏыкӏум къыхуихьар? Диным, ислъамым ефӏэкӏыу зыкъэзылъытэж демократием, шэрихьэт хабзэр хабзэ мыхъумыщӏэу къэзылъытэ джаур псэукӏэм. Мы дунейм тыншыгъуэ псори цӏыхум иӏэн хуейуэ къэзылъытэ демократым и акъылыр хуэкӏуащ, псыунэ дыдэми а тыншыгъуэр щӏимыхьын лъэпкъ щымыӏэу. Арати, щӏихьащ псыунэм тетӏысхьэпӏэ. Иджы абы и бэлыхьыр узкӏэ егъэв. Ар сэ си еплъыкӏэ мыхъуу атӏэ, дуней псом щызэрыӏуэу щыта хирург Лейн и псалъэкӏэ жысӏэнщи, существует только одна болезнь – это запоры, неполное очищение кишечника, которое приводит к отравлению организма продуктами распада.

Артрит, полиомиелит, сердечные заболевания и психические расстройства могут вызываться отравлением токсинами. Муслъымэным и псыунэр тещӏыхьащ цӏыхум и узыншагъэм. Икӏи ар епхащ дыкъэзыгъэщӏам и гущӏэгъум, абы и унафэм. Алыхьым псэ зыӏуту къигъэщӏа псори Машхэ икӏи а яшхар къадохыж. Абы щыгъуэми дэтхэнэ псэущхьэми хухихащ къыдэхыжыкӏэ лӏэужьыгъуэ. Ар ишхар арауэ щытми е ирифар арауэ щытми. Феплъ цӏыхум и гугъу дывымыгъэщӏыхи хьэм. Абы и сэбэп зыхэлъ щӏыкӏэм тетущ ар щӏыб зэрикӏри, зэрыгъутхьэри. Хэт ар абы хуезыгъэсар? Природэра? Дыхьэшхэнщ, уеблэмэ апхуэдэу ущӏэупщӏэну. Къэзыгъэщӏа Алыхьырщ лӏэун хуезыгъэсар. Атӏэ хьэр и сэбэп зыхэлъ щӏыб икӏыкӏэмрэ гъутхьэкӏэмрэ хуигъасэу цӏыхур Алыхьым къигъэнэнкӏэ хъунут гулъытэншэу. Дауэ къигъэнэнт? Къигъэнакъым. Ауэ зи щхьэр акъылым къызэгуич демократым, тыншыгъуэм епхамэ, сытри мы дунейм къыщыбгупсыси щыблэжьи хъууэ зыгъэувам, нэхъ къищтащ Алыхьым цӏыхум къыхуигъэлъэгъуа щӏыб икӏыкӏэм зригъэхъуэжын. Тэмэму къабзэ мыхъуа шхын ныкъуэфыр, щхъухьыр къызэрына ӏэпкълъэпкъыр тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ еукӏ токсиным. Ар апхуэдэу зэрыщытыр нэрылъагъущ нобэ. Ар апхуэдэу зэрыщытыр къагъэлъагъуэ джаур щӏэныгъэлӏхэми. Ауэ щыхъукӏэ, ӏэпкълъэпкъыр къабзэ зэрыхъун хуей щӏыкӏэу Алыхьым игъэувар и зы ӏыхьэу аращ, къигъэщӏа цӏыхур сыт и лъэныкъуэкӏи къабзэу щытын зэрыхуейм. Абы теухуауи жиӏащ дунейхэм я Тхьэм мыпхуэдэу. Аллах не хочет создавать для вас трудности,

Сэ сыкъытеувыӏэнукъым. Къэзыгъэщӏа Алыхьым и пащхьэ къабзэу иувэн щхьэкӏэ нэмэз ищӏын ипэ муслъымэным андез ищтэн зэрыхуейми, псы имыгъуэтмэ щӏы къабзэкӏэ андез ищтэн зэрыхуейми, шхыным хэӏэбэн ипэ Бисмиллахь жиӏэн зэрыхуейми, и мылъку дыдэри сэджыткӏэ игъэкъэбзэн зэрыхуейми, нэщӏкӏэ зэрызигъэкъабзэми, уеблэмэ муслъымэныр лӏа нэужькӏэ гъэпскӏауэ, жэназы нэмэзи тещӏауэ псэ къабзэ зыхэта ӏэпкълъэпкъри къабзэу Алыхьым етыжын зэрыхуейми, нэгъуэщӏхэми. Абыхэм евгъапщэ-тӏэ иджы демократхэр. Къубгъэныншэрэ пэт абыхэм загъэнэхъ къабзэ. Уеблэмэ, культурэ ехьэжьа къытхуахьауэ жаӏэ а къубгъэныншэхэм. Абыхэм апхуэдэу щӏыжаӏэр гурыӏуэгъуэщ. Ауэ гурыӏуэгъуэкъым абыхэм ядежьу ди нобэрей адыгэхэм къубгъэныншэныр нэхъ къыщӏащтэр. Культурэ лъагэ зиӏэ Западым щыпсэухэм ещхьу абыхэми загъэпагэу арауэ пӏэрэ? Апхуэдэу нобэ зи пэр дэзыгъэзей демократым сыт хуэдэ фӏыгъуэми лъэӏэсу тыншыгъуэ нэхъ ин дыдэхэм я щыгу иувауэ зыкъэзылъытэж демократым хуэгъэзауэ сыхуейт къэзгъэлъэгъуэну мыр, Алыхьым и псалъэр. Къурӏэным Аль-Муӏминун сурэм тӏощӏрэ ещанэ сурэм и блыщӏрэ езанэ аятым къыщыкӏуэр.

Зы цӏыхум адрей цӏыхур фӏыуэ илъагъуу мы дунейм щыпсэуну Алыхьым къигъэщӏати, езым и щхьэр къригъэлу адрейхэр зэриукӏын ӏэщэ, атомнэ бомбэ къигупсысащ икӏи къигупсысым къыщымынэу, Хиросимэрэ Нагасакирэ ихьри лажьэ зимыӏэ къалэ мамырхэм щридзыхащ. А бомбэхэр сабий цӏыкӏухэр зэрыджэгу джэгуалъэу къыпщызыгъэхъун ӏэщэхэр къагупсысащ-тӏэ нобэ. Къигупсысащ цӏыхум зэрызиукӏыжын ӏэщэ шынагъуэ, ауэ ӏэщэу щыӏэм я нэхъ ӏейр куэд щӏащ абы къызэригупсысрэ, ар тхьэшынагъэ и гум зэримылъырщ. Абы толажьэ иджырей демократиер, толажьэ нравственнэ фӏеягъэ жыхуаӏэ псори къигъэсэбэпу. средства массовой информации жыхуаӏэр къигъэсэбэпу. Сэ сщӏэркъым абы нэхърэ нэхъ ӏэщэ шынагъуэ, ар атомнэ бомбэщ, дэтхэнэ унагъуэми къыщыуэу. Ари зэ фӏэкӏа къэмыуэмэ уи насыпт. Иджы абы нэмыщӏкӏэ къагупсысащ нэхъ шынагъуэж ӏэщэ. Интернет жыхуаӏэр. А псор нобэрей щӏэныгъэлӏхэм къыщӏагупсысыр цӏыхум и тыншыгъуэр нэхъ ин ящӏын щхьэкӏэщ, жаӏэ. Ар хъарзынэт, апхуэдэу щытуи къэплъытэ хъунут ахэр ӏеягъэм, фӏеягъэм, цӏэпӏагъэм, зы псалъэу жыпӏэмэ, Алыхьым фӏэмыфӏхэм, хьэрэм ищӏахэм къыхуамыгъэсэбэпу щытамэ. Арщхьэкӏэ ди нэгу щӏэкӏыр нэгъуэщӏщ, абыхэмкӏэ яуцӏэпӏ дунейр. Яуцӏэпӏ дунейхэм я Тхьэм къабзэу икӏи дахэу зэтригъэува дунейр. Дунейр буфӏей зэрымыхъунум теухуауэ мыпхуэдэу жиӏащ Алыхьым. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Сурэ Аль-А'раф, ебланэ сурэ, тхущӏрэ еханэ аят. Ар хъунт дунейхэм я Тхьэм цӏыхум къабзэныгъэ жыхуаӏэр къримыгъэлъэгъуатэмэ, фӏей жыхуаӏэри къримыгъэлъэгъуатэмэ. Къигъэщӏа цӏыхум а дунейр зэриуцӏэпӏыфынури икӏи а дунейр щиуцӏэпӏкӏэ зыми едэӏуэну ар зэрыхуэмеинури фӏыуэ зыщӏэ Алыхьым унафэ къыхуищӏа